igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu okwu m ji bịa tata na-aga n'isi ndị igbo niile na n'isi ndị nne na nna anyị ha wee na-asị na onye na-amara ebe mmiri si wee bido maba ya ada amakwa n'ebe o si wee kwụsị ka anyị wetu anya ana chọgodi ọ gịnị bụ nsogbu anyị na ana igbo ọ gịnị bụ nsogbu anyị maka ndị akpaza tiri egwu ndị dynamite tiri egwu sị mmadụ niile gbafuru dị ka atụrụ onye ọbụla jere isi ụzọ nke aka ya wee bụrụ onye ilo nke Chukwu kere ya ma ọ dịkwa ya onye were uche ma ọlị mmadụ mekata m na-ekwu maka onye ya na chi ya dị na mma mgbe i mekatazi bụziri onye ilo chi gị ị fụ na ihe niile aghasa o weọzị omenala anyị ma cha cha cha cha cha onye pụtazi o mee nke ọbụla dị ya mma mere ya gaba nee ka anyị si gbasachaa na mba ụwa niile gbaa gburugburu ebe ọbụla ị bịara ụmụ igbo nọ ya a sị gị na obodo ọbụla ị bịara ị fụrọ onye igbo nọ na ya gị ma na o nwerọ ezigbo ihe dị ebe a maka gịnị anyị na-achụ kedu ebe anyị ga-enweta ihe anyị ga-eri na mgbe gboo ọ ndị ọcha bụ ihe chọrọ anyị achọrọ wee bịa ha chọrọ ihe ha ga-eri wee bịa n'ana be anyị maka na ihe niile anyị we zuola anyị oke system anyị zuru oke ka anyị si eme ihe niile zuru anyị anyị wezuru ihe niile a na-ewe ewe na nke anyị wa na-ada eje na mba ọbụla eje achụ ya ha wa wee chọrọ anyị bịa mana ugbu a o weọzị nke anyị we ọ anyị chọziri anyị na-agagharịzi n'obodo ọbụla obodo ọbụla anyị ruzi ebe ahụ anyị eme ma nke kwesịrị ka e me ma nke na-ekwesịghị ka e me ma ya bụrụ na e butere ike ebe a na-eme ibute ike a ọ kwa i rukwa ebe ahụ ya ma ụkwụ onwe anyị n'ahịa gị na nwanne gị mee business ị fụ na ego e me na business gbagote i je suo ya imi tụọ ya ndị eke abịa buru ya ka i we ike buru business ahụ buru ego business ahụ rie sọ gụwa ma ọ gị na nwanne gị emume business ego akarịa ịlapụta ya gbuo ya ibuziri ike bata a na-etuzi gị afa ome mgbe o ji ọchịrị ọzụọ ịbata iru ọrụ ndị obodo ị nara ofu echichi mana igburu mmadụ ihe ana igbo na-asọ nsọ nwanne gị ka igburu na mba nee ka esi gbasacha to the extent na enweghịzi ụmụ anyị nọ n'ilo na-ama mbata ụzọ ana igbo karịa onye nweta chance ọ ga-esi wee pụọ mba ofesi ị na-asịzi ya ya nata ọ sị gị ya nata ịbịa mee gịnị ụfọdụ nne na nna ka ọ bụ their fault kpọrọ ụmụaka ha pụọ nwatakịrị ya nọrọ ebe a ebe ị na-achụ ka ị nweta green card nwatakịrị a nọrọ ebe ahụ too gụọ akwụkwọ gụchaa akwụkwọ ụfọdụ enweta ọrụ a na-asịzi ya nekwa ebe bụ ana be ha ọ sị ya na-anata ịbịa mere ka ya na-eje ebe ahụ ime ebe ha sị n'ọkụ mmụọ enwekwanụ ka o si nata anata enwerọ ọkụ ma ọ bụ na ọ fụrụ ndị nke a na-anụ ọgụ a na-emeghericha omume onye ọbụla agasacha agasa ọ natacha anachi ọ sị gị na ya ada anakwa obodo ahụ again maka enwe ụzọ ewe mana e wee na-asị ndị nne na nna anyị ha biko ndị a were opportunity kpọfụ ụmụ ha obodo oyibo unu nọtụ unu anadị kpọnata ụmụ unu na-akọwara ha maka ihe ndị be anyị na-akọwara ha maka be anyị maka na onye ọbụla dị anyị mkpa ma onye ukwu ma onye nta dị anyị mkpa wee na-asị ka anyị jikọọ aka ọnụ na ihe a niile nka na-epreach since bụ anyị mata nke bụ ezigbo ihe anyị ga na-eme hafụ ịdị na-emegide onwe anyị anyị na ha na-eme na nke anụwa bụ ihe bụ omenala be anyị anyị mewe ya ana be anyị ga-agbara anyị ọgụ ma ihe a na-eme anyị na naijiria onye ọbụla bụ weta igbo okwe ihe a dịzi ka ahụhụ dịrị anyị ahụhụ ihe anyị mete gịnị ka a na-akpọ anyị oku ya ime ka anyị nata anyị nata kwanyere be anyị ugwu kwanyere ana be anyị ugwu mewe ihe kwesịrị ka anyị mee eji m aka na ihe ga-adịwakwa mma ọzọ wee na-asị ka udo dịrị onye ọbụla chọrọ udo ma matakwanụ na ka onye si eme ka ekwe si akpọ ya